Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Hey, chifukwa simba ndo.
ndimavuula mchenga Ai ai, Kutene. nda bambo mata. ali pa ntchito Ndi Ah, inu mvula so. ndiye tsopano i- ine ndiye chifukwa chakuti Eh. abambo ali pa ntchito ndiye ndingokhala goalkeeper Azana mangu khala.
Ah, zachibwana Eh?

olo akhale kuti mamuna apange zibwezi amakanika aziyambira pati ayi kwambiri umakhala zokumaonerera koma zimakhala zobisa zikhala zobisa komano mwano akanika kupanga chifukwa chani mkazi akangokhala kuti basi akukudalira tenga ndalama tipatse umampangira mwano umamzunza nde ineyo ndipo

munthu ngokumugula pa nyumba muja Ah, nime- koma siyani nkhaniyo Eh. nditanine moyo umalingalira nangoyamba ena ake akamafuna kumanga nyumba yawo kuthamangira bwana ndikuti ndingodziwa bwana ali kuti ndifunatu ganyu yotungira madzi chifukwa cha ada basi ndingoganyu basi nanga ndidzingoka andilemba yotungira madzi ichi nayambira muti Moto. nasenza madishi pasiku imigolo yacho ndalama muti kenako ah, ndalama kuvuula mchenga kumapita kumtsinje ku Lunzu ndi ankakanizatu azimayi anyamata kumabwezeretsa m'madzi eyi ankabwezeretsa tayi koma mwa makani momwe umakavuula ngati kuna mzimayi nthawi imene amene ndinkavuula kumene nali Ah, ndio mna- ndio munayambira kutali. Mapanga makani ala Mapanga makani Eh, anafika pondisiya kuti akanyamata pano panandita Amaziyo. anandizolo iyi

mwana usanga pange mene mene kuti azibamupeta mapesa mkazi Eh, ah. Ipoka yakamupanga Swa- eh, akuziwa zawo kuti zo, if- aka- even even atachoka eh sara si ndrama kuti mozoti asapeza chakudya ndipo eh, ndipo 100% Eh, ndipo kake uli mwa mapereka kuti eh ndipo ndi matchalenje olo ndimayesesa kunena kuti pano ndilibe ndalama olo kwa mwezi umene wondikhuza ndipo ndimakwanisa ndikwanitsa chifukwa chakuti daily ndikupeza chani Ayi, ka 2000 ka 1000 ndi ndalama yambiri iye apeze zachezo sindimpangiranso mabajeti sindilimbana nazonso Yekha angopanga angopanga manyazi.
yekha ni mmene waita waimverera Yeah. kaya sapanga sindidandaula ndinyamula zigumu zanga ndiona kuti ah, ana anga lero zakwana ndakupira phala la mgaiwa ndapasaje Yeah, yeah. ishuga tsiku latha mawa nde kuti ndipezera kuita kabuledi atani

kutereku daily nimapereka 2.1 daily daily daily Sunday chindalama chonchi Sunday lino ndikulandira nda ndine kutereku apa sindikupita ndi mulu wina Monday so ndikupita ndi mulu wina ndikata nika ndimazi kutere kugulu sitimadalira mamuna kapena ndinyomole yakumsika ana pakhomo adye zosayenera sizoona ya ndiwo ikagulidwe ndiwo special osati ana ndiwadyetse mbwerera madzulo nde ndikagule kanchafu abambo adzaone ngati kuti ndina- ndinadya zabwino pakhomo pamene pamene ndalama ndakasiya ku village bank zimapala pasina zija ndeti mudya masala ndi yani munthu ukamapanga gulu uzidalire wekha ndi ukhale ndi chochita

Eh, mind wanze. Akupita ku business mamawa, masana akupita kukavuula nchenga. Eh, eh, nda- ndampasa ulemu azimayi ambiri amangokhala khaya mnyumbamo. Apase 1000 azipanga mapulani.